moni malawi nonse konse kumene mwatsegula rediyo nthawi ino nyengo ya zisangalalo ikuyenda bwanji mukusangalala bwanji kuchokera ku mastudio azinayi ndabweranso ndi evangelist yanko malizani pa mutu wakuti midnight is coming pakati pa usikupo pali nkudza ndikupempheni mukhale pamenepo mumvere rediyo ndi chidwi baibulo m'manja cholemberanso m'manja dzina langa ndi john mulimbika bwanji evangelist yanko malizani atsakule malemba pakati pa usiku pali nkudza mateyu chapter 25 verse 1 mpaka na 13 pomwepo ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi anamwali khumi amene anatenga nyali zawo natuluka kukakumana ndi mkwati ndipo asanu a iwo anali opusa ndi asanu anali ochenjera pakuti opusawo M'mene atenga nyali zao sanadzitengeranso mafuta, koma anzeruwo anatenga mafuta m'nsupa zao pamodzi ndi nyali zao, ndipo pamene mkwati anachedwa, onsewo anaodzera, nagona tulo. Koma pakati pa usiku panali kufuula, Onani mkwati! Tulukani kakomana naye. Pomwepo anauka anamwali onse amenewo, nakonza nyali zawo. Ndipo opusa anati kwa ochenjera, Tipatseniko ena a mafuta anu, chifukwa nyali zathu zili kuzima. Koma ochenjera anayankha nati, Kapena sangakwanire ife ndi inu, koma makamaka mukani kwa ogulitsa malonda, mukadzigulire inu nokha. Ndipo pamene iwo anali kumuka kukagula, mkwati anafika, ndipo okonzekawo analowa naye pamodzi mu ukwati, ndipo anatseka pakhomo. Koma pambuyo pake anadzanso anamwali enawo nati, Mbuye, Mbuye, mutitsegulire ife! Koma iye anayankha nati, Indetu, ndinena kwa inu, sindikudziwani, chifukwa chake dikirani, pakuti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake. Abwenzi, Amalawi anzanga, mukaliyang'ana dziko mmene likuyenderamo, pakati pa usiku pali nkudzadi. Takhala tikuona mbali zosiyansiyana mu phunziroli, Tidaona mawu a Mulungu monga nyali, taona mafuta monga Mzimu Woyera mwa Malemba. Mu tsiku la lero, tikukhazikika tsopano pa vesi 5, pamene mawu a Mulungu akuti, Ndipo pamene mkwati anachedwa, onsewo anaodzera, nagona tulo. Anamwali onse khumi akuti adaodzera, nagona tulo koma kuti aziodzera ndi kugona tulo chachitika nchiyani malemba akufotokoza kuti pamene mkwati anachedwa mkwati mufanizoli ndi yesu khristu tidaona kale kunena kuti anamwali khumiwo ndi gulu la anthu okhulupirira mpingo wa mulungu amene anyamuka ulendo okakumana ndi mkwati atenga nyali zawo mawu a mulungu mafuta ena atenga mzimu woyera ena sadatenge mafuta angotenga nyali zokha mugulu la anthu okhulupirira alimo ena amene mawu a mulungu amalalikira mawu a mulungu amawerenga mnyumba zawo bukhu lopatulika lilimo baibulo monga nyali koma mkatikati momwemo alipo ena amene anyamula mafuta monga mzimu woyera mzimu woyera akuchita pa moyo wawo alipo ena za mzimu alibe nazo ntchito angokhala moyo wachipembedzo kukhala ndi maonekedwe achipembedzo koma mphamvu yake kuikana ndiye lero tifuna tione kuti pamene mkwati anachedwa kuchedwa uku tifuna tione muphunziroli m'bale wanga kuchedwa uku yehova watipatsa mpata mukanyengo kamene mkwati adachedwa kanyengo kameneka aka anamwali amene adatenga nyali zokha mafuta osatenga mnsupa zawo amayenera kukumbukira nakhala nayo nzeru kuti mm, pamene mkwati wachedwa chonchi nkutheka mafuta awa tidathira munyali zathu asakwana tipite tikaguliretu koma adafika mpaka napowodzera nagona pamodzi ndi anzawo kodi m'bale wanga ukudziwa kuti kanyengo ka covid aka aka aka pamene ma lockdown angoti akayambika anabwereranso namanamiza dziko kuti kachilombo kena kabweranso kanyengo kameneka aka ukuyenera kukhala nayo nzeru yokadzigulira mafuta pakati pa usiku pasadadze mulungu adapereka mpata kodi ukudziwa kuti mpata umenewu mulungu asanaononge dziko lapansi ndi chigumula cha madzi adaperekanso mpata ngati okhawokhawu genesis chapter 5 verse 25 mpaka na 27 ndikuwerenga nanu ndipo metusela anakhala ndi moyo zaka zana kudza makumi asanu ndi atatu ndi zisanu ndi ziwiri nabala Lameki. Ndipo Metusela anakhala ndi moyo atabala Lameki zaka mazana asanu ndi awiri kudza makumi asanu ndi atatu ndi ziwiri nabala ana amuna ndi akazi. Masiku ake onse a Metusela anali mazana asanu ndi anayi kudza makumi asanu ndi limodzi ndi kudza zisanu ndi zinayi ndipo anamwalira m'bale wanga metusela adakhala zaka 969 pamene adamu adakhala zaka 930 kodi ukudziwa kunena kuti chilengedwereni dziko lapansi pamene adamu anapangidwa mu tsiku la namba 6 kumadzafika nthawi yakumwalira kwake zaka zikhoza kuwerengedwa bwinobwino koma sitifuna kukamba zimenezozo ayi tikukamba za metusera metusera ndi munthu mmodzi mu m'bado wa adamu amene adakhala ndi zaka zambiri kuposa wina aliyense dzina lonena kuti metusera limatanthauza kuti ndikadzafa chidzachitika when i die it shall happen anthu amati akamaona a metusera amaona uthenga kuti mkulu uyu akadzamwalira uyu akuti kudzachitika kena kake mu nthawi ya metusera nowa adalalikira metusera akadali ndi moyo nowa adalalikira zaka 120 akumalalikira mulungu adamuuza sema chombo udzapulumukiremo pakuti ndiononga dziko lapansi ndi chigumula nowa adawuza anthu koma sadakhulupirire ngati mmene ukumvera uthenga uwu m'bale wanga mavuto asadadze patsogolopo ndiye anthu akamawaona a metusera akangomva a metusera akukhosomola pena pake amati kodi kuchitika nchani kodi mkuluyu kapena amwalira anthu amayang'anira kuti akuti akadzamwalira mkuluyu kena kake kadzachitika ndifuna ndingokuonetsera pang'ono kuti mayina adamakhala ndi tanthauzo mfumu ina ku france dzina lake louis 14 Amene adalamulira dziko la France kwa zaka 72 ndipo adamwalira mu chaka cha 1715. Louis 14 adali ndi mawu amene amakonda kumawalankhula m'misonkhano yake. Amanena kuti ndikadzamwalira ine mu dziko la France mudzabwera chigumula. Ndipo ndi zoona ndi zoonadi atamwalira Louis 14 Ku France kudalowa mipungwepungwe yambiri. Mkuluyo ankanda- ankalankhula zimenezi. Tikuyang'anatu phunziro lonena kuti pakati pausiku palinkudza. Ndiye tikuyang'ana mu verse 5, Mateyu 25, kunena kuti pamene mkwati adachedwa, kuchedwa kwa mkwati kumeneku ndi chani kwenikweni? Mulungu adapereka mpata mu nthawi ya Nowa chigumula chisadadze kuti anthu mwina make akonze. Adayikira munthu pakati pawo Metusela kuti akadzamwalira china chake chidzachitika. Koma anthu sadakhulupirire uthenga wa Nowa umene amalalikira. Aliyense anayang'anira kufikira mmene Metusela adamwalira ali ndi zaka 969. Atamwalira Metusela, uthenga udalengezedwa ponseponse akanakhala masiku athu ano. Nkutheka ndithu makanema monse akadaonetsa Metusela, uthenga ukadamveka pena paliponse. Nyumba za mphepo zonse uthenga ukadapita, ma WhatsApp ena akadayika m'masitetasi monga mmene zimakhalira. chifukwa chokuti chidali chiyang'aniro cha anthu kuti akuti mkuluyo akadzamwalira china chake chidzachitika m'bale wanga mpamene chigumula chimafika ku dziko lapansi anthu sadadziwe kanthu kufikira chigumula chidadza koma madzi asadafike pa dziko lapansi yehova adalankhula ndi anthu kuwachenjeza kupyolera mwa nowa ndipo mulungu wakumwamba chimadaonongera anthu a nthawi ya nowa Ndi chimodzi chokha basi. Genesis chapter 6 verse 5 pali mawu awo. Ndipo anaona Yehova kuti kuyipa kwa anthu kunali kwakukulu pa dziko lapansi, ndiponso kuti ndingaliro zonse za maganizo a mitima yawo zinali zoyipabe zokhazokha. Dziko lapansi pamene lafika, lafika ponunkha kwa basi, lafika poyipa. Mmene ndikujambula uthenga uwu, ndimayenda mu mzinda wa Lilongwe, ndiye ndidafika ku mzinda wa Dubai nthawi inayake, chama past 9 ndidali ndi mzanga ndipo adachita kundikodola mzanga ataona chodabwitsa kwambiri adaona mumsewu wina umatchedwa msewu wa masafu ukamachoka pa zebra kumatsetsereka adaona atsikana awiri akuyenda ndi mapanti awo zovala za mkati nkumakakwera mgalimo mzanga chondikodola abusa taonani taonani zomvetsa chisoni mu nthawinso ya nowa anthu akuti adafika poyipa adafika poyipa ndi chifukwa chake yesu mmene amaphunzitsa ku mateyu chapter 24 adafotokoza kuti monga adalili masiku a nowa chomwecho adzakhalanso masiku akumapeto m'bale wanga dziko lafika povunda ili dziko lafika poyipa dziko lafika ponunkha ndiye anthu adamuona metusela nakhala uthenga pakati pawo choyang'anira ndipo atamwalira metusela ndi zoonadi chigumula chidadza pa dziko lapansi amos chapter 3 verse 7 akunena ambuye mulungu sadzachita kanthu osakaulula kanthuko kwa atumiki ake aneneri adamuulira nowa kuti ndiononga dziko lapansi uwauze anthu akonzeke koma anthu adayesa nkhambakamwa ngati mmene anthu akuyeseranso nkhambakamwa uthenga ukamamveka m'bale wanga pakati pa usiku palinkudza konza moyo ndi kanthawi kamene mulungu adapereka mu genesis chapter 6 chapter 7 mulungu adapereka kampata kuti anthu akonze anthu akonze ndikuwerenga nawe m'bale wanga kuyambira verse 7 mpakana 10 genesis chapter 7 ndipo analowa nowa ndi ana ake ndi mkazi wake ndi akazi a ana ake mchingalawamo Chifukwa cha madzi a chigumula, nyama zodyedwa ndi nyama zosadye- zosadyedwa ndi mbalame ndi zonse zokwawa pansi zinalowa ziwiri ziwiri kwa Nowa mchingalawamo, yamphongo ndi yayikazi, monga momwe Mulungu anamlamulira Nowa. Verse 10 Ndipo panali pamene anapita masiku asanu ndi awiri madzi a chigumula anali pa dziko lapansi m'bale wanga atadziwa ichi mulungu adamuuza nowa kuti umange chingalawa adachimangadi adamuuza kuti atenge nyama zodyedwa ziwiri ziwiri ziwiri ziwiri zosadyedwa zisanu ndi ziwiri yayimuna ndi yayikazi zikalowe mchingalawa adauza anthu umu ndi mapulumukiramo koma anthu adanyozera ndi mulungu adapereka kampata ka masiku 7 madzi asadagwe pa dziko lapansi kuti mwina nkutheka wina wake atembenuka mtima alowa mulungu adapereka kampata kuti nyama zizikwawa pang'ono-pang'ono agulugufe aziuluka azikalowa nyerere zizikwawa zizikalowa mwina nkutheka munthu akamaona chimenechi akonza moyo akalowa malo opulumukira kodi m'bale wanga ukudziwa kuti mmene covid-19 wagwedeza dziko lapansi mulungu walola kuti mmavuto amenewa mwina nkutheka iweyo ukonza mtima wako mwina usiya kusuta fodya mwina usiya kuledzera mwina usiya kuba mwina usiya ziwerewere usiya uhule kanyengo kamene kali pakati pa usiku pasadadze koma anthu sadala anthu adanyozera mpaka masiku 7 adadutsa phu mpakana chingalawa chitseko chidatsekedwa hmm. mulungu adapereka kampata kuchedwa kumene mkwati akuchedwako m'bale wanga ndikampata kuti ukonze moyo wako kodi ukudziwa kuti ana a israeli mene amachoka kwa igupto ku kapolo kumapita ku dziko lolonjezano ku kenani mulungu adawapatsa kampata zaka zaka zokwana 40 kuti mwina mwake akonze koma ambiri a iwo sadafune kukonza iti kufikira mpakana mulungu adauza kuti akaphwasule mzinda wa ayi adatumizako kumeneko azondi koma atapita azondi adabwera ndi mantha akuti kumeneko kuli ziphona ife tikuoneka ngati ziwala pamaso pawo koma kalebi yekha ndi yoswa adayima mchikhulupiriro nanena kuti ayi ife mzindawo mulungu atipatsa ena onse adali ndi mantha nanena kuti ife sitingakagonjetse mmenemo ngati mmene ambiri alero agwedezekera nachita mantha ndi matenda amene adza pa dziko lapansi nachita mantha ndi nkhani yakukonzanso mweba 2021 great reset naona ngati zonse basi zatha m'bale wanga pafunika akalebi pafunika ayoswa amene angayime mchikhulupiriro kuti koma yesu ali nafe mpakana kumapeto ndi chifukwa cha kusakonza kwawo zaka 40 mulungu apanga zozizwitsa pakati pawo mulungu adawapatsa kampata koma sadakonze onse adathera mchipululu koma yoswa ndi kalebi awiri okha mu m'bado umenewo nd'amene adakalowa hmm. mbale wanga pakati pa usiku palinkudza pamene mkwati anachedwa kuchedwa uku mulungu akupatsa kampata kuti ukonze moyo wako kodi ukudziwa kuti sodomu ndi gomora genesis chapter 18 mmene mulungu amakononga sodomu ndi gomora mulungu adapereka kampata angelo awiri adalowa msodomu ndi gomora nalowa mnyumba ya loti namuuza loti itana mbongo zako itana ana ako mutuluke msodomu ndi gomora pakuti ife tadza kudzaononga mzindawo mulungu adapereka kampata koma yeti amuna a musodomu ndi gomora amadaona amuna anzawo alendo akupita ku nyumba kwa loti adafika nagwedeza pa chitseko tulutsa alendowo ife tichite nawo adafuna kugona ndi amuna anzawo taona lero mfumu ya roma chipembedzo kufika kulemba nafika polankhula kuti palibe vuto amuna okhaokha akwatirana m'bale wanga sodomu ndi gomora adaonongedwa chifukwa cha ichi kodi ukudziwa kuti mmene mulungu amamuuza loti ndi anake kuti atuluke kadali kampata kameneko mmene angelo adabwera mu mzinda nakhala mnyumba mwa loti kadali kampata kuti mwina nkutheka anthu a sodomu ndi gomora akonze mmene amalimbikira chitseko chawo loti nayenso natengeka nanena ndipereka ana anga akazi kwa inu anthu adamgumukira nanena tipatse amuna alowawo koma mukudziwa inu kuti amuna awiri amene adafika ku nyumba kwa loti adapereka khungu kwa amuna a musodomu ndi gomora kuti mwina kapena alapa mwina kapena akonza koma mm, mm, sadakonze m'bale wanga ukamaona anthu akufa ndi akufa ndi kansa ukamaona anthu akufa ndi covid-19 zindikira kuti mulungu wakumwamba akupereka kampata mu tsiku la lero mkwati kuchedwa konseku mkwati kuchedwa konseku akupereka kampata kuti ukonze m'bale wanga abusa ashehe mlaliki m'bale wanga otchedwa mtumiki profeti kaya umatchedwa ndi dzina lanji mulungu apereka kampata matenda amene mwina ukonze kuti uthenga umene ukumawuza anthu uthenga umene ukuwuza dziko la malawi ukonze upereke uthenga wabwino wa ufumu wakumwamba kuti anthu atembenukire kwa yesu khristu koma tsoka ilo anthu a mu sodomu ndi gomora mpata umene mulungu wakumwamba adawapatsa sadagwiritse ntchito ayi kufikira mulungu adatsitsa moto buku la yuda akufotokoza kuti mizinda iwiri imeneyi yayikika monga chitsanzo monga chitsanzo ku m'bado wa lero m'bale wanga tukamba za pakati pa usiku pali mkuwo pakati pa usiku pali mkuwo kodi iweyo ukonza moyo wako mu tsiku la lero kapena ayi kampata mulungu atipatsa kuti uone kuti mulungu wakumwamba awapereka kampata ndikuwerenga yuda vesi Yuda chapter 1 ndikuwerenga verse 7 monga sodomu ndi gomora ndi midzi yakuizungulira potsatana nayoyo idadzipereka kudama ndi kutsata zilakolako zachilendo iyikidwa chitsanzo pakuchitidwa chilango cha moto wosatha m'bale wanga mulungu wakumwamba akufotokoza kuti sodomu ndi gomora adamuyika monga chitsanzo chitsanzo ndi midzi yonse yozungulira mmene mulungu adayatsa moto sodomu ndi gomora idali chitsanzo kuti mulungu azaononga dziko lapansi ndiye mkwati adachedwa kupereka kampata kuti iweyo ukonze mbale wanga pezerako mpata okonza moyo wako pezerako mpata okonza moyo wako kuti mulungu akukomere mtima akuchitire chifundo daniel chapter 9 ndikuwerenga nawe verse 24 pali mawu awa masabata makumi asanu ndi awiri alamulidwira anthu a mtundu wako ndi mudzi wako wopatulika kumaliza cholakwacho ndi kutsiriza machimo ndi kutetezera mphulupulu ndi kufikitsa chilungamo chosalekeza ndi kukhomera chizindikiro masomphenya ndi zonenera ndi kudzodza malo opatulika ndikuwerenganso vesi 27 akunena mawu awa ndipo iye adzapangana chipangano cholimba ndi ambiri sabata limodzi ndi pakati pa sabata adzaleketsa nsembe yophera ndi nsembe yaufa ndi pa phiko la zonyansa padzafika wina wakupasula kufikira chimaliziro cholembedweratu mkwiyo udzatsanulidwa pa opasulayo m'bale wanga ana a israeli ukapolo ku babulo mulungu adayikira masabata makumi asanu ndi awiri pamodzi ndi odzozedwa yesu khristu kuti m'masabata amenewa amalize cholakwacho ndipo yesu pakufa pa mtanda akathetse zinsembe zonse koma m'bale wanga israeli adakanika kukonza adakanika kukonza israeli mulungu adapereka kampata kuti amalize cholakwacho koma adakanika kukonza ana a israeli m'bale wanga pamene mkwati adachedwa sangochedwa wambayi koma ukudziwa akupereka kampata kuti iwe ukonze kuti iwe ukonze yerusalemu waikidwa monga chitsanzo kwa ife kodi ukudziwa kuti mu luka chapter 21 verse 20 muli mawu osangalatsa kwambiri ndifuna ndiwerenge nawe m'bale wanga koma pamene paliponse mudzaona yerusalemu atazingidwa ndi magulu ankhondo zindikira pamenepo kuti chipululutso chake chayandikira haleluya yesu khristu mpulumutsiyo wodzozedwa wolonjezedwayo amene anaikidwira masabata kuti kufikira odzozedwa adzalikhidwa adalalikira ku mtundu wa israeli nanena kuti ana inu mukadzaona yerusalemu atazingidwa ndi ankhondo zindikirani pamenepo kuti chipasuko chake chipululutso chake chayandikira anthu adaona ngati masewera mmenenso adalankhula mawu awa monga mmenenso ena ayesa chizengerezo mu tsiku la lero kuti mkwati mmene akuchedwamu kodi pochitika bwanji apa yesu adapereka mawu awa kuwauza ana a israeli kuwauza okhulupirirawo adaona ngati masewera mu chaka cha 70 ad ankhondo adadza nazinga yerusalemu adazinga yerusalemu adaononga yerusalemu kuyambira pa 14 april mpaka na mwezi wa august yerusalemu adaonongedwa kwa miyezi itatu koma asadadze mu 70 ad ankhondo a chiroma adabweranso kudzalowa mu yerusalemu adazinga yerusalemu ndi wankhondo wa sesitasi koma adazinga yerusalemu nazika mbendera zawo ena amene adakumbukira mawu amene yesu adalankhula kuti mukadzaona yerusalemu adazingidwa ndi ankhondo adatuluka mu mzinda wa yerusalemu nathawa nakabisala kumapiri ndimene sestas amamva uthenga kuchokera ku rome adabwerera ozikazika mbendera kufuna kuononga yerusalemu adabwerera napita ku rome amene adaona zimenezi adatuluka mu mzinda wa yerusalemu ndipo amenewa mmene amabweranso ankhondo a yerusalemu a ankhondo a roma mu 70 ad anthu amenewa adapulumutsidwa kudali kamuna wina amene amalalikira mu yerusalemu nayenso adaona nkhondo adazinga koma chifukwa chakunyozera adaonongeka nawo m'bale wanga yesu adachenjeza lero ukamayang'ana dziko lapansi kodi sukudziwa kuti ankhondo amuzinga yerusalemu m'bale wanga kodi sukudziwa kuti ankhondo lero amuzinga yerusalemu mwina ukufunsa ndi kutanthauzanji zimene zidachitika mu 70 ad kuti ankhondo achiroma adabwera nawononga yerusalemu asanamuononge adabwera koyamba sestas kenako adabwerera kubwerera kumene kuja mulungu amapereka kampata kuti anthu akumbukire mawu a yesu akuluka chapter 21 verse 20 koma pamene paliponse mudzaona yerusalemu atazingidwa ndi magulu a nkhondo zindikirani pamenepo kuti chipulumutso chake chayandikira mulungu adapereka kampata kuti anthu atuluke mu yerusalemu koma amakani onse mu 70 ad adaonongeka m'bale wanga m'bale wanga kodi ukudziwa kuti ankhondo azika mbendera zawo mu yerusalemu pa 17 oktoba kadino wina ku dziko la iraq adakumana ndi president ndi aphungu a ku iraq oktoba ake yemweyi pa 17 oktoba pangodutsa miyezi itatu yokha miyezi itatu yeniyeni pa 16 disemba yemweyi disemba 16 dziko la iraq lalengeza tsopano kuti kuyambira tsopano christmas ku iraq idzikhala holiday public holiday dziko la iraq ndi dziko la chisilamu koma taona tsopano mmene mfumu ya rome francis inangopita kumana ndi president wa ku iraki kokumana naye president wa ku iraki nthawi yomweyo akulengezeratu kuti krismas ku iraki ikuyenera kukhala kodi ukudziwa kuti babulo wakale wa nebukadinezara ndi iraki yemweyu ndiye tidaphunzira za roma achipembedzo kuti ndi chilombo chotuluka mnyanja modern babylon ndi akumana napanga uphungu okhazikika m'bale wanga ukadzaona ankhondo atazinga yerusalemu zindikira kuti chipasuko chake chili pafupi chifukwa cha covid-19 uyang'ane ku america zimene zikuchitika zochitika kolowera dzuwa zimakhuza dziko lonse lapansi mizinda ingapo ikuluikulu mississippi louisiana oklahoma tennessee afika polengeza nanena kuti sande anthu asamagwira ntchito adzikhala ali mmapemphero chifukwa cha vuto la covid-19 uku nkungozemberera kodi iwe sukumva maiko angapo phatika dziko lathu kunena kuti covid-19 wasautsa wavuta nde akumanena kuti akuti second wave m'bale wanga nzokonza izi konza moyo wako ndi kampata kamene mulungu akukonza kuti mwina mwake ukonze moyo wako fa kutsogoloko kubwera zovuta kwabasi kubwera zovuta kwabasi akhazikitsa kagulu kena kamene akumakatchula kuti green sabbath network amene akukonza ndondomeko zosiyanasiyana zobweretsa anthu onse pamodzi abwere pamodzi kodi iwe sumadziwa kuti ku brazil adamanganso kachisi wina wa solomo kumene mitundu yonse ya anthu idapita nasonkhana nanena kuti ulemerero wa mulungu ukuoneka m'bale wanga dziko lapansili kuchitika zinthu zambiri pansi pansi amene amvera mauthenga apita ndafotokoza kuti musadiki mukuyenda kena kake uvomerezana nane tsopano ukamaona disemba zimene zikuchitika ndi nkhani ya covid-19 m'bale wanga pakati pa usiku palinkudza tikuona mateyu 25 verse 5 pamene mkwati adachedwa kuchedwa kumeneku mulungu apereka kampata kuti ukonze moyo wako ukonze moyo wako kodi sukudziwa kuti kampata yesu adatipatsa natipatsa ife choyang'anira chake kuti nafenso tikadzaona adakamba ndi israeli wakale mukadzaona ankhondo atazinga yerusalemu adauza anthu athawe mu yerusalemu ndikuwerenga nawo tsopano mateyu 24 verse 15 pali mawu awo Mateyu 24 verse 15 Yesu adalankhula mawu awo chifukwa chake mmene mukadzaona chonyansa chakupululutsa chimene chidanenedwa ndi Danieli mneneri chitayima m'malo oyera iye amene awerenga mkalata azindikire pomwepo iwo ali m'Yudeya athawire kumapiri iye amene ali pamwamba pa chindwi asatsikire kunyamula za mnyumba mwake ndi iye wam'munda asabwere kutenga chofunda chake m'bale wanga yesu adalichenjeza dziko lapansi atalankhula kuti mudzamva mbiri za nkhondo madera akutiakuti kudzakhala njala uthenga wabwino udzalalikidwa pa dziko lonse lapansi nde mu vesi 15 yesu adalankhula mawu ochenjeza opereka kampata chifukwa chake mmene mukadzaona chonyansa chakupululutsa chimene chidanenedwa ndi danieli mneneri chitaima malo oyera iye amene awerenga mkalata azindikire m'bale wanga wona nthawi kuti yapita yesu akudza kodi chonyansa chakupulutsa ukuchidziwa zoti chaima malo oyera kodi m'bale wanga ukudziwa uthenga ukubwera tifotokoza zimenezi chonyansa chakupulutsa chaima malo oyera m'bale wanga ukadzaona atsogoleri onse a m'mayiko akuyang'ana kwa mtsogoleri wa chipembedzo wa ufumu wa rome akuyang'ana kumeneko zindikira kuti m'bale wanga masautso ali pafupi ukamuona covid-19 mmene akuyenderamo ali ngati munthu akukusa nkhosa akuzikusira pamodzi mukhola limodzi ali ngati munthu amene amakola mbalame watenga gaga wake waikaika pa diwa lamba lake lili kuno nde mbalame poona gagayu nkumati ife tidya gaga apa tidya gaga amangovwapula chivwapo mbalame zonse nkufa pang'onopang'ono m'bale wanga covid-19 ndikapusipusi mmene amapangira anthu pusipusi pusipusi miyawu ndikapusipusi mbale wanga onse awakokera kunkhani ya pakati pa usiku kukakamiza dziko lonse kupembedza kwa sande konza moyo wako mbale wanga popeza pakati pa usiku pali nkudza kodi sukudziwa iwe mbale wanga kunena kuti pompano akuluakulu akuluakulu amabizinesi pa dziko lonse lapansi anapita ku vatican nakumana ndi mfumu ya rome zonsezi ndikukambiranji m'bale wanga kumene dziko likupitaku pakati pa usiku pali nkudza nde mulungu wapereka kampata ndikumaliza tsopano uthenga mu tsiku la lero koma zindikira kuti chonyansa chakupulutsa chaima malo oyera ngati umawerenga malemba ukuyenera kuzindikira m'bale wanga tifotokoza zimenezi popeza nthawiyi yapita nthawi yalakwika Ndikuwerenga tsopano Aroma chapter 13 verse 12 mmene ndikumaliza uthengawo. Aroma chapter 13 verse 12 pali mawu awa, usiku wapita ndi dzuwa layandikira, chifukwa chake tivule ntchito za mdima, tivale chamuna chakuunika. M'bale wanga, Mulungu wakupatsa kampata, vula ntchito za mdima, uvale chamuna chakuunika tsopano. Ukuyenera kuvala chamuna chakuunika, si masewera ayi, chifukwa nthawi yalakwika. Tiyendeyende koyenera monga usana, si mmadyerero ndi kuledzera ayi mm-mm. si mchigololo ndi mchonyansa ayi si mundewu ndi nkhwidzi ayi koma valani inu ambuye yesu khristu ndipo musaganizire za thupi kuchita zofuna zake m'bale wanga kumapeto kwa chaka uku kumapeto kwa chaka uku ndi maholide awa ndi maholide awa oyipa awa m'bale wanga malemba akunena kuti ukuyenera kuyendayenda koyenera monga usana pali langizo akunena kuti usakhale m'madyerero mkuledzera ayi m'bale wanga akunenetsa usakhale mchigololo mchonyansa ayi mundewu munkhwidzi ayi usakhale mmenemo m'bale wanga koma ukuyenera kutani akuti koma valani inu ambuye yesu khristu ndipo musaganizire za thupi kuchita zofuna zake m'bale wanga kampata kamene mulungu watipatsaka pamene mkwati anachedwa kuchedwa kumene mkwati wachedwaku mulungu watipatsa kampata vala khristu tsopano kodi m'bale wanga moyo wako ukuganizira bwanji kodi iwe sumadziwa ngakhale pa ntchito munthu akalemba ntchito amampatsa kampata probation kuti amuyang'anire bwinobwino kodi sukudziwa mulungu watipatsa ife kampata kugwedeza magwedezako Afuna ife tikonze moyo wathu. Kodi moyo wako ngotani? Talingalira za vesi limene tamaliza nalo, Aroma chapter 12 verse 12 pakana 14, pamene akunena kuti usiku wapita ndi dzuwa layandikira. Chifukwa chake tivule ntchito za mdima, tivale chamuna chakuunika. M'bale wanga, vala chamuna chabu- chakuunika. Mudziwe Yesu Khristu, ziyenda naye popeza masikuwa ndatsetsereka ambuye akusunge mu mtendere mu dzina la yesu khristu amen
nthawi zina umazaona ngati nthawi ilipo itatha komanso nyengo zina umazaona ngati uchita za nzeru ukuchita zombwambwana. Kumbukirani kunena kuti chiyambi cha nzeru ndicho kuopa Yehova. Pamene tili kusangalala m'nyengo ya chisangalalo iyi, sangalalani moopa Yehova. Tiyeni tizindikire kunena kuti nthawiyo yatha, mwana wa munthuyo ali nkudza, afuna adzapeze olungama okhaokha. ndiyamikire kuti inu munali pamenepo kumvetsera radio ndi chidwi ndiyamikire nonse amene munapanga magulu kumamvera programu imeneyi Ndikulimbikitseni kunena kuti pitirizani kuwerenga Baibulo, pitirizani kukonda kumvera mawu a Mulungu. Zimenezo ndiye zothandiza. Pamene tikupita kumapeto kwa chaka uku, pamene tikulowanso chaka chatsopano, ndimati ndikufunireni mafuno abwino kuchokera kwa ife tonse amene timakonza programu imeneyi kuyambira aulutsi, olalikirawo komanso ena amba makina, anyamata ogwiragwira mawaya tikufunireni zabwino zonse kunena kuti happy new year pitirizani kuopa yehova pitirizani kuchita chifuniro cha mulungu mmene tikulowanso mchaka chatsopano kuchokera ku mastudio azinayi ndiyamikire richard fondale pamakinapo wagwira ntchito yotamandika kwabasi ine dzina langa ndi johnny mulimbika mwakoma nonse pitirizani kumvera mapulogalamu otsatirawa ndapita